asangalale nawo amene ndi azibambo amene kwa iwo uh, timayenera kuti tizitenga maphunziro kwa iwo tizitenga dini e, chifukwa ali ndi masanadi kukafika kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama e, maphunziro awo amene akutibweretsera malesoni amene amatibweretsera zimene amatiphunzitsa ah, zonsezo mukhoza kuzitsata kuzipeza maumboni ake mpaka na kukafika kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama ndiye buku limeneli lidalembedwa motsatira madhhab ah, ya imam shafi radiyallahu taala anhu mulungu subhanahu wa taala asangalale naye imam shafi komanso atipange ife kukhazikika pa ziphunzitso zawo ndi kukatikumwa- kukatikumanitsa ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndiye buku limeneli uh, tili pa page uh, 100 uh, tili pa page 75 ndipo pamenepo uh, kutiphunzitsa zija zimene zimaononga udhu ndipo akunena kuti chomalizira uh, mu zinthu zimene zimaononga udhu ndi massu qubulil adamiyi au halqati duburihi bibatni rahati au butunil asabi e, ndi kugwira munthu kugwira maliseche akutsogolo a munthu e, kuwagwira maliseche akutsogolo a munthu kapena kugwira kumbuyo maliseche akumbuyo a munthu e, ndi kumaseweretsa pakatikati ah, pa maliseche akumbuyo a munthu kuwagwira pamene mukupagwira e, akuti bibatni rahati ndi mkati mwa chikhatho chanucho kugwira maliseche akutsogolo kapena kugwira maliseche akumbuyo au butunil aswabii kapena kugwira ndi mkati mwa zala zanuzo zala zanuzo kumagwira nazo zimene za maliseche anu akusogolo ah, kapena kugwira maliseche anzanu akusogolo kapena kugwira maliseche akumbuyo pamenepo muzauzidwa kunena kuti uh, udhu wanuwo pamenepo waonongeka naam tikuyankhula choncho pano pa fitati llahi uh, tahlu lhaya ndipo ngati pali funso ndemanga eh, kapena mwina sitinafotokoze bwino ndiye pali ena amene ali nkuthekera ah, kuti akhoza kufotokoza bwino kuti umma upindule mutero ndipo mulungu subhanahu wataala adzakulipirani zabwino akuti zimenezo liqauli nabiyi sallallahu alaihi wasallam ah, chifukwa cha mawu kapena hadithi ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama ah, tafotokoza kunena kuti no mukamva dzina la mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam osangokhala chete e, muzimfunira zabwino kunena kuti sallallahu alaihi wasallam hadithi imeneyi ah, mtumiki akutiuza kunena kuti man massa dhakarahu amene angagwire

e, ndi hadithi yabwino kwambiri mukayang'ana mbuku la olija al majmuu mukapeza zimenezozo ndiye aliyense amene angagwire maliseche kaya ndi ake kaya ndi anzake azindikire kuti udhu wakewo waduka ah, zimenezo ndi ziphunzitso za mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam komanso chifukwa cha hadithi ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ah, yonena kuti idha afdha ahadukum biyadihi ila farjihi e, mmodzi mwa inu akapititsa mkono wakewo ku maliseche ake walaisa bainahuma sitrun e, kumachita kuti no pakati pa maliseche akewa ndi mkono wakewa e, palibe chotchinga china chilichonse sanavale glove ina iliyonse kapena mkono wakewo sana Pi- yani sana ukulunge ndi zina zilizonse wala hijabun komanso palibe chilichonse chimene chikutchinga pakati pa maliseche akewo ah, ndi mkono wakewo ngati mwina make munthu wavala jinzi ndikumagwira nk- eh, kunja kwa jinzi eh, wavala trouser bwinobwino wavala mkanjo wako bwinobwino wavala ndikumagwira koma kunja kwa zovala zakozo palibe vuto chifukwa pali chotchinga koma ngati palibe chotchinga ah, mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam akuti falyatawadda ameneyo akapange udhu azindikire kuti udhu wakewo waduka pamenepo ndoti tikuphunzira kunena kuti no ah, kugwira maliseche ndi mchik- ndi chikhatho chathu kaya maliseche akusogolo kaya ndi akumbuyo kaya maliseche akhala kuti ndi amwana kaya ndi a munthu wamkulu kaya malisechewo ndi athu omwe kaya ndi a munthu wina kaya ndi a mzibambo kaya ndi a mzimayi e, munthu awuzidwe kunena kuti udhu wanuwo pamenepo waduka udhu pamenepo waonongeka mukapangenso hadithi imeneyi

Eh, pang'ono mkatikati yani cheni chakecho mkati mwakemo muli kufooka pang'ono lakinnahu yuqawwa bikathrati turuqi koma hadithi imeneyi ini ikulimbitsidwa ikupatsidwa mphamvu ah, anthu aziigwiritsa ntchito chifukwa chonena kuti no eh, anthu amene ayilandira ndi ochuluka komanso ah, osiyanasiyana anthu amene sangapangane kuti no apange bodza waqala sheikhu ibnu hajari pamene imam ibn hajar al-asqalani iwo adafotokoza kunena kuti rawahu ibn hibbani fi sahihihi

ah, ndi yabwino bwino ndi hadithi imene nzofunika kumaigwiritsa ntchito eh, munthu akagwira maliseche akewo azindikire kuti pamenepo udhu wakewo waduka walmuradu bibatni rraha chimene akufuna kutanthauza kuti mkati mwa chikhatho akuti butunu wa butunu lasabii komanso mkati mwa dzala akuti ma yastatiru inda wadhi ihda rrahataini ala lukhra naam ala al-ukhra e, ndi muja mmene manja anuwo mukawaphatikiza e, simuoneka mmenemo ndiye kunena kuti no mkatikati mwa chikhatho kusonyeza kuti no yani, yani tinene kuti mkatikati mwa zala ziwiri ziwirizi mukaziyang'ana mipata imene imapezeka pakati pa zala ziwiri ziwirizi mmenemo simuwerengeredwa ngati mkati mwa zikhatho tikuyankhulira choncho pano fi ta'ati llahi ah, tahlul haya ngati muli ndi funso ndemanga kapena mwina kutheka sindinafotokoze bwino ah, ndiye muli ndi kuthekera kotero tapangani zimenezo kuti zabwino ah, zizifala mu umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam walmuradu bilqubuli pamene akuti tanthauzo la maliseche akusogolo fi rajuli eh, mwa mwamuna jamiu dhakari ndi katundu wake yense wakusogoloyo mukagwira udhuwo umakhala kuti waonongeka naam kuti katundu yenseyo amakhala kunena kuti no ah, pamenepo udhu wanuwo uzakhala kuti waonongeka pamenepo kupatula ngati mina- kumeneko kuli tsitsi kapena kuli zina zotero ndiye mwagunda tsitsi lokhalo pamenepo sizizatengedwa kuti udhu wanuwo ah, waduka wafil mar'a pamene mzimayi akuti no multaqa eh, shaf, ah, shafaraiha wahuma harufa alfarj eh makatundu yense amene akupezeka kwa mzimayi mukagwira pamene muzauza kuti udhu wanuwo pamenepo ah, wawonongekanso mukabwereze udhu sitikufuna kuyankhula zambiri chifukwa mwina chichewa chimene chingatuluke pamenepo ah, sichingakhale chichewa chomveka bwino ndiye mulungu subhanahu wataala inshallah atipase fasaha atipase kutha kuzindikira kapena kugwiritsa ntchito mawu ah, amene mkati mwakemo eh, anthu sangakhumudwe nawo muzindikire kuti chipembedzo ichi Ah, kuti tizipanga manyazi kwambiri mwina kuopa tikatchula izi anthu aganiza motere tikatchula izi anthu aganiza motere ndiye kuti zambiri anthu sangakhale akuzizindikira kotero muzitikhululukira ngati kukutuluka chichewa ah, chimene sichinamveke bwino tikuyankhula choncho kunena kuti no tikamati ah, maliseche akusogolo a mzimayi ah, ndi on- zonse zimene zikupezeka pamenepo mukagunda pamenepo muzindikire kunena kuti no ah, mwagwira maliseche inuyo mupite mukapangenso udhu wanuwo walmuradu biduburi akuti tikamakamba ife zokhuzana ndi kumbuyo maliseche akumbuyo multakal manfadhi e, ndi pakati pa matako awiri apo mukagunda pamenepo kugwira pamenepo ndi chikhatho chanucho e, pamenepo muzakhala kunena kuti no udhu wanuwo waduka akuti wakharaja bil adamiyi albahima e, ndi pamene tikunena kuti maliseche akhale a munthu pamenepo tachotsa ngati malisechewo ndi achinyama maliseche achinyama sadula udhu maliseche achinyama ndi kuti no saononga udhu wakowo ngati wagwira maliseche achinyama e, ukhonzanso iweyo kuswali bwinobwino udhu wako sunaduke tambihun chenjezo akuti yantaqid udhuu almasi faqat apa am- udhu umene umaduka ndi wa munthu amene wagu- wa- wagwirayo basi naam tinene kuti munthu mwina umayenda ndiye wamuona choncho nzako ndikumugwira maliseche ake udhu umene waduka ndi wa iweyo amene wamugwira nzakoyo nzakoyo ali bwinobwino naam akuti ai idha massa eh, ai idha massa nafsahu au massa ghairahu walam yakhtalifu ljins eh? ngati munthu yani wamu tinene choncho kunena kuti no wa- wazikhuza yekha kapena wamukhuza nzake komanso nzake amene wamukhuzayo mamuna ndi mamuna mkazi ndi mkazi udhu umene umaduka ndi wa munthu amene uh, wagundayo amene wagundidwa uja udhu wake uli bwinobwino naam au ikhtalafa aljinsu wa bainahuma maharamia kapena mwina kutheka kunena kuti no anthu aja ndi osiyana wina ndi wamamuna wina ndi wamkazi koma pakati pawopa uh, pali uharamu sangakwatirane ndi munthu ndi mchemwali wake mwina ndi munthu ndi e, apongozi ake sangakwatirane anthu omwe ndi haram e, wa illa dakhala fi nnaui assabiq e, koma ngati anthuwo mwina kutheka kunena kuti no Uh, ndi munthu wa- wamamuna ndi munthu wamkazi ndiye winayo wamugunda nzakeyi apo adzauzidwa kunena kuti onse udhu wawowo wawonongeka akabwerezenso tikuyankhula choncho pano pa fitaati llahi tahlul haya mukamakhala ndi mafunso ndemanga ngati sitinafotokoze bwino uh, mutero kuti zabwino zizipitirira jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh